Tiyeni tipemphere. Tikuthokozani Yesu Khristu mpulumutsi wa dziko lonse chifukwa chakuti tili nawo mwayi tsopano kumva mawu anu tikupemphera inu mutilankhule ndikupemphera monga mtumiki wanu kuti ine ndizime inu muwale mawu anga asamveke koma anu chisomo chanu chitikwanire. Mzimu wanu Woyera atitsogolere mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Mutu wa uthenga wathu nthawi ino ndi kusamutsa chuma. Kusamutsa chuma, chizungu chake wealth transfer. Wealth transfer, kusamutsa chuma. Chumachi timachisamutsa mu njira zambiri njira ina timasamutsa chuma kuchoka kwa ife makolo kupita kwa ana athu kapena kwa ife nkupita kwa achibale lero tiona kusamutsa chuma kwina. Tamumvani Mulungu akuti chiyani pa Eksodopo chapter 11 verse 1 mpakana 3. Verse 1. Ndipo Yehova ananena ndi Mose, Watsala mliri umodzi ndidzamtengera Farao ndi Aigupto, pambuyo pache adzakulolani muchoke kuno, pamene akulolani kupita, zoonadi adzakuingitsani kuno konse. Verse 2. Lankhula tsopano m'makutu a anthu, kuti mwamuna yense apemphe kwa mnzache, ndi mkazi yense kwa mnzache, zokometsera za siliva ndi golidi, vesi 3 Ndipo Yehova anawapatsa anthu chisomo pamaso pa Aigupto, munthuyo Mose ndiyenso wamkulu ndithu m'dziko la Aigupto, pamaso pa anyamata a Farao, ndi pamaso pa anthu, vesi 4 Tamvera, ngati mwamvetsera bwino kuwerenga kuja. mu dziko la igupto mulungu pokonzekera kuwatulutsa ana a israeli mdziko la ukapolo anabweretsa miliri ingati paja mwaiwala miliri ingati 10 ya 7 7 ndi chivumbulutso m'bado wathu uno anachotsapo itatu Koma ulendo wathu uno idza, adzabwera seveni. Koma nthawi imeneyo kunabwera miliri khumi. Eti tsopano apa awerengapa nkuti Mulungu atabweretsa miliri naini unatsala umodzi wa namba 10 ndiye Mulungu akuti Mose Watsala mliri umodzi. Umenewo ndikangoubweretsa, Farao salimbanso. Akulolani mutuluke. Ndiponso ngati mumamvetsera kuwerenga kuja, akuti adzakuingitsani. Munachimva icho chimene chija? Chifukwa chani? Mulungu adanena choncho kuti adzakuingitsani kusonyeza kuti mliri wake ukhala wowawa kwambiri, wopweteka kwambiri wakuti Farao adzafuna muchoke msangamsanga kapachitemerani adzakuingitsani mliri umene wa namba 10 ndikangowubweretsa womalizawu afuna kuti muchoke msangamsanga mofulumira Ndiye Mulungu akuti, Koma ndisanaubweretse mliri umenewu, ukawauze ana a Israeli kuti mwamuna aliyense, mkazi aliyense, munthu aliyense apite kwa mnzake amene ndi Mwaigupto, mnzake wa Chiaigupto, kwa nzika ya Igupto. akapemphe zinthu zitatu, 1 akapemphe golide, namba 2 akapemphe siliva, namba 3 sanachilembe pamenepo, tichiwerenga pa vesi lina, akapemphe nsalu. Ndiye ine ndaneneratu zitatu, ngakhale chachitatu ichi sitinachiwerenge, chikubwera pa vesi linalo. Akuti, Mukawauze ana a Israeli, aliyense ndisanabweretse mliri womalizawu, apite kwa mnzake wa Chiaigupto akapemphe zinthu zitatu zimenezi. Akanene kuti aise, tandigayira golide, tandigayira siliva, tandigayira nsalu. zinthu zingati zitatu ndiye mose adakawuza ana israeli tiwerenga vesi limenelo ndiye ndifuna mumveno chimene mulungu akuchita apa akuti ndasungira mliri womaliza ndisanawubweretse thamangani mupite kwa aigupto anzanuwo mukapemphe akupatseni zinthu zitatu zimenezi golide, siliva ndi nsalu alright ndiye mose anakachitadi zimenezo ana israeli anakapangadi zimenezo ndiye chapter 12 bible likuti mulungu anapatsa chisomo Ndiye chisomo chimenechi sindinachilankhule, ndachisiya dala kuti tiwerenge kaye pa chapter 12 kuti chisomocho ndichilongosole. Eksodo 12 vesi 35 ndi vesi 36. Eksodo 12 vesi 35 ndi vesi 36. Vesi 35, Eh, Ndipo ana a Israele anachita monga mwa mau a Mose, ehe, napempha Aigupto zokometsera zasiliva, ehe. ndi zagolidi ndi zovala. ndi zovala mwamva

Ndiye Mose atawawuza ana a Israeli kuti Yehova akuti aliyense apite kwa mnzake mu Igupto akapemphe golide, akapemphe siliva, akapemphe nsalu, akuti ana a Israeli anachita zimenezo. Aliyense anapita kwa mnzake. Aise, tandigayira golidi, tandigayira siliva, tandigayira nsalu. The Bible likuti Mulungu anawachitira chisomo ana Israeli mwakuti Aigupto sanawakaniza, sanamane, samakana, amangolola akati anachitira chisomo akutanthauza kuti anawakomera mtima kutanthauza kuti chiyani kutanthauza kuti ana Israeli mmene amapita Mulungu anangowapha mitu Aigupto ndi kuwafewetsa mitima kuti asamane ndi chisomo chakecho kungowaziziritsa mitima Aigupto aja ndiye kuti asa, asakanize ndi akuti sanakanize ndiye mumve amapereka mosaganiza ngati apenga chifukwa amapereka zonse Eya, mufuna chani nsalu, tenga ichi, ichiso tenga, ichiso tenga. Ndikudziwa bwanji? Bible ati, ndipo anawafunkhira iwo. Kufunkha, kuno timu ku Lilongwe. Kufunkha nkutani? Amati mwafunkha. Amati okafunkha, bwera magola ende. Kukongosa,

Eh? kutoleza timeija kuti musakhalenso kalikonse nkakugwa komwe kukokolola kufunkha ya kuti mumvetse chizungu chake alemba kuti they plundered plundered plundered Eh, kutanthauza chani anachita kutenga pafupifupi zonse Ana- chinachitika chani Chifukwa Mulungu adachitira chisomo ana Israel, ndiye Mulungu adangopha mitu Aiguputo aja kuti sam anasiya kukaniza kuti azingopereka mwachisawawa ndiye kuti amangopereka zonse akapempha mutigaire golide akufuna golide winanso uyu winanso uyu winanso uyu nyamula pita nazo ufunanso nsalu awo kumangopereka kumangopereka amapereka mosaganiza ndi kupereka zonse ndiye ankangopereka zonse tengani izizo tengani izonso tengani they brother kufunka kupeleka mitu itaima asiya kuganiza amangopeleka mangopeleka anapangisa zimenezo ndi mulungu sha ndapeleka peleka ana israeli akupita china mwa zinthu chimene chidapangisa farao kuwalondola ana israeli zimenezi ah, tapanga chiyani ife mbuyomo iwo atapita tapereka zonse Hi! Atuta zonse tiyeni tikatenge. Ayi, sangatenge zonsezo. Amadzazindikira akakana ena. Atanyamuka Aisraeli apita. Kuti apseda m'njira iwo kumadzifunsa kuti kodi ife tinatani? Mitu yathu inaima. Timapereka bwanji zonse? Kungopereka zonse ndithu. Anali Mulungu chifukwa anachitira chisomo ana Israeli. Chifukwa chiyani? Mulungu adachitira chisomo ana a Israeli chifukwa ana a Israeli anagwira ntchito yopanda malipiro zaka 430, apapa Mulungu amawalipira ana a Israeli kuwapangitsa Aigupto mwagwiritsa ntchito anthu anga yopanda malipiro zaka zambiri. Pano muwalipira more ndiye mulungu anangowapha mitu come on lipirani ndiye kunali kulipidwa plundering iyo inabwera chifukwa chakuti kunali kuwalipira kwa zaka zonse izi anakhala pa igupto lipira come on ndiye kunyamula kupseda katundu mujanenera bwana makola anapseda kututa chifukwa amalipira malipiro a zaka zonse izi. Tikutanthauza kuti chiyani pamenepa? Tatitu mutu wa ulaliki, kusamutsa chuma. Ndiye tikuona chiyani apa? Tikuona Yehova Mulungu akusamutsa chuma kuchoka m'manja mwa Aigupto kupita m'manja mwa Aisraeli. Mwaona pamenepa? Hahaa! Step number 1 ya kusamutsa chuma, Mulungu kusamutsa chuma kuchoka mmanja mwa Aigupto ndi kupita mmanja mwa Aisraeli, wealth transfer. Koma tsopano Mulungu mmene anawuza kuti mu aliyense akawuze mzake Mwigupto, Undigaile golide, siliva ndi nsaru. Koma Mulungu sanauze kuti nzaciyani. Anauza ngati? Sanauze nchito yake. Cifukwa ciani sanauze nchito yake? Ndi khalidwe lake Mulungu. Yobu 33 vesi 13. Yobu chapter 33 Vesi 13. Tamvera. Vesi 13. Ee. Mutsutsana ndi Iye cifukwa ninji? Mutsutsana ndi Iye cifukwa ciani? Popeza pa zace zonse saulula cifukwa. Popeza pa zake zonse saulula cifukwa. Ameni. Osamatsutsana ndi mulungu akuti pa zake zonse mulungu samaulula chifukwa samanena chifukwa chifukwa iyeyo is not answerable to us iye sikuti angamapereke report kwa ife iyayi koma ife tizipereka report kwa mulungu Ha! Ndiye iyeyo samaulula chifukwa, amangonena ichi ayi, koma samanena chifukwa chake. Mwachitsanzo, ananena kuti, Magazi a nyama musadye, koma sananene chifukwa. Sananena kuti, Musadye chifukwa chakuti chakuti. Haa! Chifukwa pa zake zonse saulula chifukwa. Kenako anati, Mafuta a nyama musadye, koma sananene chifukwa chani, chifukwa pa zake zonse saulula chifukwa. Hey, chifukwa ambiri timachuluka nzeru, Mulungu akanena basi tifuna tifunse chifukwa chani Mulungu mune chifukwa chani Hmm. mulungu ungamfunse chifukwa palibe chifukwa pa zake zonse saulula chani chifukwa chifukwa apa pabwera nkhani yakumvera kuti mulungu akayankhula ife kwathu ndi kumvera kuchita zimene mulungu wanena osati kuti kodi zimene mukunena chifukwa chani tama ndikuuzeni kodi mmadziwa kuti zilipo zina zimene mulungu amachita zomwe inu ndi ine sitingamvetsetse Mumadabwa kuti a, apapanso Mulungu wachitiranji chimenecho? Inu osamvetsetsa, ndikupatseni chitsanzo cha china chimene Mulungu adachita, chimene olo ine sindimamvetsa mpaka pano. Kaya inu mungamvetse, sindikudziwa. Tsiku lina ana a Israele adachimwa, bukhu la Ezekiele limene, adachimwa, ochimwa. Ndiye Mulungu adamuuza Ezekiele, ali Ezekiele? Lero ndikulanda chokonda maso ako. Chokonda maso ake amatanthauza kuti mkazi ake. Lero mkazi wako afa, ndimutenga, ndichotsa moyo wake kuti ndipereke illustration, chitsanzo kwa ana a Israeli. Koma iweyo usalire, akafa mkazi ako usalire, malo molira upite ukalalikire. Mkazi mtembo uli m'nyumbatu, Upite ukalalikire, uzikanena ndithu. Mukapanda kusintha muzafa ngati mmene wafera mkazanga. mpaka ndi polowa dzuwa mayi anamwalira tangotera kubatukha anamwalira mwadzidzidzi situdziwa koma kutheka mwina anangoti ah ina akazi sindiona bwino Mm, kenaka basi mbere amatero kuti kuti ngati adaterodi ndiye kuti amadziwa mneneriyo ezekiel kuti a basi nkhani ija yachitika chifukwa chilichonse kuti adamuuza sunga zake awa kenaka basi kumwalira mkazake akangomwalira watuluka ezekiel hey Mukapanda kusintha, atero Yehova, mudzakhala m'gulu limenelo. Inu nkhani imeneyi mungaimvetse? Olo ine sindikumvetsa. Koma Ezekieli kwake kunali kumvera, sanafunse. Olo atanena ineyo kuti iweyo Nyirenda ufa kuti ndipereke chitsanzo kwa anthuwa, ine ndiloratu chifukwa nanga si akundigwiritsa ntchito kuperekera uthenga, ndiye kuti ndidzaukatu tsiku lomwelo. Bwana, ndiye Zina, ndikutanthauza kuti zina zimene Mulungu amachita inu ndi ine sitingamvetse chifukwa nzeru zake sizifanana ndi zaife. Kwa ife kwathu ndi kumvera ndiye nkhani yake ndi imeneyo. Tikamamvera tikondweretsa Mulungu chifukwa chakuti kumvera nkokoma koposa nsembe yopsereza. Osamamufunsa mafunso ambirimbiri Mulungu Iwe sukudziwa kanthu, ka brain kako nkakang'ono. Mulungu akudziwa chimene akuchita. Ndiye pamenepa tikutanthauza kuti Mulungu anachita anasamutsa chuma kuchoka kwa Igupto ndi kuchipereka m'manja mwa Israeli, koma sanawauze kuti nzachiyani, mwini wake Mulungu amadziwa ntchito yake, ndiye akututa zimenezo akupita. Aigupto kutsatira kuti akalande chuma chawo anathera mnyanja ya mchere. Mulungu akadalitsa, sungamulande munthu wa Mulungu amene wadalitsika, sungamulande madalitso ake. Olo zitani, ine ndaziona Kunja kuno, ena akamuona mzawo watchuka ndi china chake, amati amu, amu, amupondereze, amupondereza pansi, asachekeneze, pamene iyeyo sanampatse mphatso imeneyo. Kuti um- um- ungumangozindikira iweyo ndiye ukutipha ujayo angoyitanidwa kulikonse kuno kuno kana amangoyitana yekhayekhayo bwanji kuphulika nazo izi sungatemberere Munthu amene Mulungu wamdalitsa. Pena wamdalitsa ndi chuma kuti uyu alemere chifukwa akuthandiza anthu ena iwe uzingotupa mtima ndi wachiyani iye angalemera yekha Ih, ndikukuuzani upite ukangofunsa nzeru anzathu bizinesi anu mumatani

ndikuwapatsa Aisraeli kuwalipira chifukwa Mulungu anafuna anthu ake akhale ndi chuma. Koma ndati sanawawuze kuti nzachiyani. Ndi ali m'njira akuyenda tsopano. Tsiku lina Mulungu anayitana Mose m'chipululu muja ati bwera kuno ku phiri. Mulungu anakhala ndi Mose m'phiri muja

Ndipo Yehova ananena ndi Mose, ndi kuti, Lankhula ndi ana a Israyeli, kuti anditengere copereka, ulandire copereka canga kwa munthu ali yense mtima wace ufunitsa mwini, ndipo coperekaco ucilandire kwa iwo ndi ici, golidi, ndi siliva, ndi mkuwa, ndi mkuwa ndi la madzi, akati la madzi akutanthauza kuti nsalu ya thonje nsalu yopangidwa ndi thonje la madzi nsalu imene, ehe. ndi lofiirira, ndi lofiira, ndi bafuta wa thonje losasitsa, ndi ubweya wa mbuzi, Ehe. ndi zikopa za nkhosa zamphongo zoni- zonika zofiira, Ehe. ndi zikopa za akatumbu, ndi, ndi mtengo wa sitimu, mafuta akunu, akuunikira, zonunkhira za mafuta odzoza, ndi za zofukiza za fungo lokoma, miyala ya berilo, ndi miyala yoika pa efodi, ndi chapachifuwa. Vesi 8, Ndipo andimangire malo opatulika, ndi kuti ndikhale pakati pawo. Vesi 9, Monga mwa zonse ine ndilikuonetsa iwe chifaniziro cha kachisi, ndi chifaniziro cha zipangizo zache zonse, momwemo uchimange. Amen.
ndati pa zake zonse mulungu saulula chifukwa eti mmene anauza kuti kapempheni golide siliva ndi nsalu chifukwa chake sanauze ntchito yake sanauze tamverani tsopano mulungu akuuza mose akuti iwe ukatsika pano upite ukauze ana israeli aliyense abweretse chopereka ichi ndi anachitchula, abweretse golide, abweretse siliva, abweretse nsalu, nsalu ndi lenje lofiirira m'mamva zija, abweretse zina zonse zija azitchula pamene paja. Koma ndakhudzidwa ndi zitatuzi, atchula zambiri onepo, abweretse golide, abweretse siliva, abweretse nsalu. Ndi akuti, Aliyense abweretse monga mtima wake ufunira, abweretse monga iye akumvera. Ka mukundimva? Mhm. Abweretse. Ndiye zikabwera atani nazo, akuti, ndipo andimangire malo opatulika. kuti ine ndikhale pakati pawo amen oho tsono ndikufunseni golide siliva ndi nsalu anazitenga kuti ana israeli kwa igupto zija adawauza kuti kapempheni kwa igupto golide kapempheni kwa igupto siliva kapempheni kwa igupto nsalu zimenezo chifukwa anatuta zambiri ndiye mulungu akuti aliyense apatuleko pang'ono sakuti abweretse zonse yayi koma apatule pang'ono muyeso wake mmene iyeyo akumvera mwaonerepo abweretse kuti andimangire malo opatulika kuti ine ndikhale pakati pawo o ntchito yake yaoneka tsopano ya zija anati akakupatseni Aigupto zija, ntchito yake yatani tsopano? Yaoneka, chifukwa pa zake zonse saulula chifukwa, koma apa tsopano yaoneka ntchito yake ya zinthu zija adauza kuti akapemphe kwa Aigupto, andimangire ine malo opatulika, andimangire kachisi, kuti ine ndikhale pakati pawo. Cho tamverani. mulungu samayitanitsa zinthu zimene sanakupatsa mwandimva iye akudziwa kuti sanakupatsa ayitanitsa bwanji mulungu amayitanitsa zinthu zimene akudalitsa nazo Ndiye anati, Tengako gawo lina ubwere nalo, ligwire ntchito yanga, limange kachisi wanga, ligwire ntchito ya uthenga wabwino pa zimene ndakupatsa zija. Koma pozibweretsa, iweyo ubweretse mmene mtima wako ukumvera. kuti ine mmene andipatsira izi nditengeko portion iyi mudziwa chifukwa chiyani mulungu amanena ananena chotero kuti aliyense abweretse monga mtima wake ukufunira kuti aone kukula kwa chikondi cha munthu pa mulungu wake mwaona mmene iwe umaperekera ndiye muyeso wa chikondi chako pa mulungu wako anthu ena samaziwa kuti chopereka ndi champhamvunso kwambiri ngati chachikhumi mwina choposa chachikhumi chifukwa ndi chope chachikhumi sichimaonetsa muyezo wa mmene iwe mulungu ukumkondera chifukwa chachikhumi ndi obligation kubwereza akuza kale kuti 10 ndiye umatenga iyo mulungu wayitanisa Koma chopereka ndi chimene chimawonetsa mmene iweyo umamkondera Mulungu wako. Ngati adikoni akamayendetsa mbale amachedwa pa iwe chifukwa ukupisa ndi kufunafuna eyi ndagwira chachikulu ndipereka ndiye umagundika ndikuika anthu a nyimbo ya ndipereka zonse kwa yesu Oh, ndipereka mundipeze bwinobwino chifukwa ukufunafuna kena kake umenewo ndiye muyeso wa mmene iwe mulungu umamkondera mmene umamuonera mulungu wako kuyesa kwake ndi kaperekedwe n'chifukwa chake mulungu akuti aliyense abweretse monga mtima wake ufunira pamene chikondi chake chilili mu mtima mwake pa ine abweretse choncho ndiye mulungu amayang'ana uyu watapa kulekeza basi uyu wa- iye ndili ndi chikhulupiriro sanatape mofanana anthu ake amatapa mosiyanasiyana kusiyanako ndiye kusiyana kwa mmene anthu amakondera mulungu wawo ndiye zoperekatu zimenezi ndiye mulungu adayitanitsa zimene adawapatsa malipiro amene adawapatsa kuchoka kwa aigupto aha Kusamutsa chuma. Mulungu anasamutsa chuma kuchoka kwa Aigupto kubwera kwa ana Israel. Number 2, Mulungu afuna ana Israel asamutse mbali ya chuma, achisamutse chibwere ku ntchito ya Mulungu. Mwaona pali nkhani ya wealth transfer. Inu ndine ena timagwira ntchito, Mulungu asamutsa chuma kuchoka kwa amene anatilemba ntchito kubwera kwa ife monga malipiro a pa mwezi. Step number 1. Step number 2, Mulungu akuyitanitsa kuti musamutse mbali ya chuma chimenecho kubwera ku kachisi wake, kudzamanga kachisi wake. Mwapaona ene pwete? Ndiye pamenepo ndiye pamavuto popheka mpakuti mulungu akusamutsa chuma kuchoka kwa wokulemba ntchito kubwera kwa iwe pamenepo popheka akangochedwetsa pang'ono iya sikutilipira strike kumisewu nthawi yomweyo Hey, we want pay. We want pay. We want pay. Chizungu mkati. Funa malipiro athu. Kuyamba kuyatsa matayala. Tchinga panjira, pakana lero simutuluka mu office mpaka mutatilipira. Akulipira, Mulungu akuti, Monga mtima wako ufunitsa, bweretsa ku nyumba yake, mumange kachisi wake, kuti ndikhale pakati panu. Matiko inu mmene amira muja mongoitanitsa sazi kuti ndalama zikuvuta pamenepapo ndi pamene pamadzavuta chifukwa ndi pameneno chikondi chako pa mulungu wako chimaonekera wekha ukhoza kudziyeza umamkondadi mulungu wako ndi chikondi chenicheni kapena choperewera wina anati munthu ukhoza kupatsa osakonda koma sungakonde osapatsa Ngati ukumkonda Mulungu, udzapereka ndi mtima wako wonse zimene Mulungu akuitanitsa. Ndiye wasamutsa chuma kuchoka kwa Aigupto kubwera kwa ana a Israele, ndiye afuna asamutse kuchoka kwa iwo kubwera ku nyumba yake ya uthenga wabwino. Samutsa chuma ndiye kali yake ndi ndi imene. Alright. Ena ife Mulungu watidalitsa wasamutsa chuma ndife a business ndiye wasamutsa chuma kuchoka kwa makasitomala anu ndi kubwera kwa inu mwapata profit ndiye mulungu ati monga mtima wako ufunitsa kuli nyumba yanga mmange nyumba yanga kuti ndikhale pakati panu ndi pamenepa ndiye pali mavuto ndiye muona mavuto amene adachitika ndi ana israeli tiwerenga vesilo mulungu ataitanitsa chuma chija, Mulungu, Mose atakafotokozera ana a Israeli kuti aliyense abweretse golide, siliva ndi nsalu monga mtima wanu ufunira kuti timange kachisi wa Yehova kuti Yehova akhale pakati pathu. Mutaona zimene zinachitika, kunachitika zoopsyatu. kunachitika zoopsa tamverani mulungu choyamba baibulo likutiuza kuti mulungu anamaliza kuyankhula ndi mose exodo 31 verse 18 verse 18 eh, ndipo atatha iye kulankhula ndi mose pa phiri la sinai anampatsa magome awiri a mboni magome a miyala olembedwa ndi chala cha Mulungu. ampatsa amaliza kulankhula naye ndi anampatsa magome a malamulo khumi kuti atsike ndiye tamverani mulungu akuyitanitsa wamuuza mose ukauze ana a israeli aliyense monga mtima wake ukufunira abweretse golide abweretse siliva abweretse nsalu

kuti anthu okhulupirika akapereke zimene mulungu wayitanitsa ayi mutaona zinachitika eh. Verse 1 mm. Koma pamene anaona kuti Mose anachedwa kutsika mphiri eh. anthu anasonkhana kwa Aroni anasonkhana kwa Aroni nanena naye mm. ukani mm. tipangireni milungu mm. yakutitsogolera mm. pakuti Mose uyu eh. Munthu uyu anatikweza kuchokera m'dziko la Igupto, sitidziwa chomwe chamgwera. Eh. Ndipo Aroni ananena nawo, Thyolani mphete zagolidi zili m'makutu a akazi anu, a ana anu aamuna ndi aakazi, ndi kubwera nazo kwa ine. Ndipo anthu onse anathyola mphete zagolidi zinali m'makutu mwawo, nabwera nazo kwa Aroni. Ndipo anazilandira ku manja awo, nazikonza ndi cho- zokotera, nachiye- nachiyenga mwana wa ng'ombe ndipo anati siyi milungu ya- yako israeli imene inakukweza kuchokera mdziko la igupto pakuchiona aroni anamanga guwa la nsembe patsogolo pache ndipo aroni anafuula nati mawa aliko madyerero a yehova verse 6 ndipo mmawa mwache anauka mam'mawa, nafukiza nsembe zopsereza, nabwe- nabwera nazo nsembe ya- za mtendere, ndi anthu anakhala pansi kudya ndi kumwa, nauka kusewera. mwamva limenelo mulungu akuitanitsa golide pansipa anthu atsala aja satana wayamba kuwatakasa "Oh, kani mulungu powauza zoti atenge golidi siliva kwa aigupto afuna amangire kachisi ee samanga ndiye satana anayamba kutakasa ana israeli ndi ana israeli anapita kwa aroni ali aroni Sindikudziwa chimene chamgwera Mose, munthu uyu Mose, m'phiri, wakhalamo nthawi yayitali, mwina wamwalira. Ndi anthu aja anati, Mutipangire ife milungu yoti ititsogolere kupita ulendo wathu. Aroni ali ayi pasavute. Aliyense abweretse, athyole ndolo zake za golide, abweretse golide wake aliyense. Ndi anthu anabweretsa golide. Bible likuti Aroni anayenga golide uja ndi kuumba kang'ombe ka golide kukaimikapo ndi kuwauza ana Israeli Ali siyi milungu yako? Mulungu wako wakutulutsa m'dziko la ukapolo la Aigupto ndi ameneyo, akunena kang'ombe kagolidi. Anthudi eti kumamvera ee kameneka. Ndiye anthu anakondwa ndi kusangalala. Aroni poona kuti anthu akondwa, ali bweretsani nsembe. Ndiye anakupereka nsembe ku kamulungu ka ng'ombe yagolidi. Pereka nsembe, ndi Aroni poona kuti zinakondweretsa anthu ali apa sitinathe mawa kukhala madyerero phwando losangalala chifukwa cha mulungu wathu ameneyu wa golide ndi akuti ngati mwamvetsera kuwerenga kuja akuti anthu analawirira mamawa ati sanagone kucha liti, apite ku phwando, kunali chisangalalo, kulawirira mamawa, kupita ndi akuti anthu anadya pa phwando ena, kukondwerera kang'ombe kagolide, anamwa, atakhuta anakhala pansi kupumira kaye kenako atatha kupuma bible likuti ananyamuka nayamba kusewera zaulendonso zilipo apo ongena ayamba kusewera eh, eh, eh, eh, eh, asafuta nanu Eh, eh, eh, eh, awiri awiri eh. tapanali mkisa tapanali chiyani kwapanali kusewera magule anapa chibwana Ellen White akuti, Masewera amenewa amene akuti anayamba kusewera sanali masewera wamba chabe ayi, chinali chiwerewere, chigololo. Akamavina, eh, eh, eh, eh, awiri awiri, eh, eh, thapa mkono, tiye nditsate, eh, eh, eh, ulendo za ulendo zaiwalika satana Samaitanitsa zina, amaitanitsa zomwezo zimene Mulungu waitanitsa, chifukwa iye ali pa mpikisano ndi Mulungu. Mulungu akuti, ukauza ana a Israele abweretse golide, abweretse siliva, abweretse nsalu, ndipo andimangire malo opatulika, kuti ndikhale pakati pao. Satana akuti, Ayi! No! Bweretsani! Pititsani kukang'ombe! anthu aneneka kusankha tamani ndikuuzeni amayi ndi abambo pamene mulungu akuitanitsa zake ngati iwe subweretsa zipita kukang'ombe malo ake ndi awiri ku chalichi kapena kukang'ombe lero monga anthu aja anthu ayamba kuseweranso Ulendo usadathe, kuyamba chibwana mkati mwa ulendo, tikadali mchipululu tu pano, tikupita ku Kanani wa Kumwamba. Ndiye anthu ayamba masewera, ayamba chibwana kulekana naye Mulungu ndi kumasunga machimo. Ndiye anthu ambiri pamene Mulungu akuitanitsa chachikhumi chake, Satana akuitanitsa chomwecho. Ndiye iweyo ukachidya chachikhumicho, iweyo wasanduka kang'ombe. Kang'ombeko ndiye iwe. ndi ukamachidya udziwe kuti ndine kang'ombe chifukwa chachikhumi ndi chopatulikira ndani yehova akuchiyitanitsa bwera nacho kwa ine mulungu anayitanitsa golide uja kuti akamangire kachisi wa yehova satananso anayitanitsa yemweyo kukapangira kang'ombe ndiye malo ndi awiri Kuli Mulungu uku Yehova akuitanitsa zake, kuli kang'ombe mbali naye kakuitanitsa zake. Zili ndi iwe kusankha upititsa kuti, kukang'ombe kapena kwa Yehova. Zili ndi iwe. Satana sanasiyebe kuitanitsa. Yehova akuitanitsa chachikhumi, Satananso akuitanitsa chomwecho. abweretsani lero anthu anena chimodzimodzi yesu wachedwa mwinanso sadzabwera ah, kaya nanga kodi tisauke ndiye kutenga za mulungu zomwezo ndikudya ukadya iweyo wasanduka ka ng'ombe kapena ukatenga chachikhumicho ndikupatsa munthu cha yehovacho

pavutatu pamenepo chifukwa ndikuwuzeni amene anapangitsa ana israeli kuti atenge golide amene yehova wayitanitsa uja ndikukapangira kang'ombe satana yemweyo alipo mpaka lero ndiye akupangitsabe anthu ambiri ku- kuti atenge chachikhumi chimene yehova wayitanitsa ndikupita nacho kukang'ombe konko kukapangira zako pano akuitanitsa ndalama zomangira kachisi alipo ena ndikamva pamene amalengeza amalengeza aujeni dzulo tikati kanzana uh, bwana kazako amanena kuti "Eh, jesus wene kuti kandi mbali yakuti yakuti kuli anthu 20 ndingoyerekeza amene apereka ndi 3 18 sanapereke I, ndiye udzidzifunsa iwe mu ei- gulu la 18 ngati uli mmenemo usanapereke kodi ukukonzekera upite nacho kuti kukang'ombe zili ndiwe udziweruze wekha ana israeli zidaonekera baibo limati Zimene zinalembedwa zinalembedwa kutichenjeza ife anthu amakono, kutipatsa chitsanzo. Nkhani imeneyi inalembedwa kutichenjeza ife kuti tidziwe zimene Satana amachita. Amafuna kutilepheretsa ife kuti tichite zimene Mulungu akufuna. Ndiye amafuna tizichita zimene Satanayo akufuna. Sa, Mulungu anati, kuuza Adamu ndi Hava, Musadzadye zipatso za mtengowo, chifukwa tsiku limene mudzadya, mudzafa ndithu. Satana akuti, Kufa simudzafa ayi. chifukwa ali pa mpikisano ndi mulungu pamene mulungu amati mose ukawuze ana israeli abweretse golide siliva ah, ndi nsalu ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo satana ali no bweretsani kukang'ombe ndiye anthuwo anayeneka kusankha chondikondweretsa chakuti si onse amene anasankha kupititsa kukang'ombe ya ena anakhulupirika anapereka ku kachisi wa yehova ndipo kachisi anamangidwa chimene ndikuuzeni anthu a mulungu ndi ichi kaya iwe umvera satana ukwiya ndi kufyuma ndi kutenga ndalama zako zimene mulungu wayitanitsazo iwe nkupita nazo kukang'ombe nuganiza kuti ntchito ifa siifa owerengeka ochepa ayimaliza ntchitoyo koma iwe ukhala opanda gawo pamenepo ndiye pali poopsa ndiye chofunika ndi kuti tikhale maso satana uja mtambo ali psipsiti vuto lake anthu sitimamuona bwino mene akusewerera gemu yake iwe umangoona ngati ndi iweyo ukungoganiza eh, mulungu amvetsa chifukwa umayamba kudzikhululukira amvesesa sukulu fizi Eh, komanso ndidayesera kuti mayi wake kubwereka pano amvesesa iwo sabwereza chapita kukang'ombe uzingodziwa chapita kukang'ombe chachikhumicho ngati iweyo sudachipititse ndiye mwakagulira nyama mwadya mwasanduka kang'ombe m'nyumba muja

Adatenganso golide amene Yehova anawalipira kuchoka kwa Aigupto, ndi kupangira kang'ombe golide amene Yehova waitanitsa, ndi kudzanena kuti, Siyi milungu yanu imene yakutulutsa kwa Aigupto. Akunena kang'ombe. Chinali challenge ndi mwano woopsa pamaso pa Mulungu. Ndi mwano waukulu inu kutenga chachikhumi osakapereka kutchalitchi inu nkuchidya ndikukagulira mincemeat ndi mpunga nkuphika madzulo mukuuza kamwana mariya tapemphera ndiye mariya uja amvekere ambuye kudachiya chakudyachi amen umenewu ndi mwano woopsa kumutchalenja mulungu kuti takulanda chachikhumi takubera koma dalitsa zimene tabazi zili ngati wakubera shati wakuba ndaba tandionjezera ina mwano anthu ambiri tikuchita chipongwe yehova akulandira mwano woopsa ndi pamene ndimamvetsa akamati mulungu ndi wosakwiya msanga ndi zoona tikadakhala titatha pano akadakhala omangopsa mtima zilizonse koma tikukhalabe chifukwa ndi wachifundo kuti "Ah, inde dzikundichita mwano koma dzana dzangabe ndadzileka ndingodzipatsabe mpata mwina dzidzasintha tapizo sukusintha mulungu akulandira chipongwe choopsa Mwano woopsa. Nyamula zimene zija kukazidya. Pa tchalitchi chimene chafikira apa, wina ndi one tambala yake yomwe sinalowemo. Pamenepapo. Ukumva bwanji mu mtima? Kodi zizingopita ku kang'ombe mpaka liti? Uthengawutu wabwera kuti usinthe maganizo ako? Zibwere ku kachisi wa Yehova, chifukwa Yehova waziitanitsa. Ndiye muone inu, Mulungu adakwiya koopsa. Ndiye adati chiyani?

wadziyengera mwana wang'ombe, namgwadira, namphera nsembe, nati, Siyi milungu yako, Israyeli, imene inakukweza kuchokera m'dziko la Aigupto? Ndipo Yehova anati kwa Mose, Ndawapenya anthu awa, taona, ndiwo anthu opulupudza, ndipo tsopano ndileke eya kuti ndipse mtima pa iwo pa awo ndi kuwatha ndi kukuza iwe ukhale mtundu waukulu. Verse 11.
okay mulekeze kaye chani vesi 11 muwerengabe tamvera mose sakudziwa ali ndi yehova m'phiri actually mmene amanena ana israeli kuti mwina mose wafa akuti ellen white akuti mmene linali bodza panali evidence yonse yakuti mose ali moyo amaona mphezi amaona zing'aning'ani m'phiri kuti yehova akukambirana ndi mose zoti Mose ali moyo amadziwa. Chinali chibwana chochokera kwa Satana. Komanso Aroni pochita zimene zija ndi kufooka kwa utsogoleri. Anthu akuti mutiyengere mwana wa nkhosa, ah, mutiye mutipangire milungu ititsogolere. Aroni ali bweretsani atenga golide yemwe uja ndikupangira kang'ombe ali siyi milungu yake. Utsogoleri wofooka ndi umene womangopanga zimene anthu akufuna. ali matsogoleri anthu akaonera ife tikufuna kuyimbani lisi kuyimbani lisi si anthu akufuna nde tingochita olo chili chosemphana ndi mulungu iyayi mtsogoleri udziyima mbali ya chilungamo kuti anthunu ngakhale mwachuluka mufuna ichi koma baibulo likuti izi ife sitipanga zimene iyayi tikufunabe ayi sindipanga iyayi tikufunabe ndiye mukafuna kuchita muchita nokha ine sinditenga nawo pano for bible likuti mtsogoleri adziyima pa chilungamo ndi kuwaunikira chifukwa zimene amafuna anthu nthawi zina amakhala akufuna zimene sakuzidziwa asonyeze osatinso mwamakani motukwana monyoza awaunikire mmalemba anthu awa mmene amayenda mchipululu kunali kuti apulukira asokonekera ndiye mulungu akuti mose anthu aja adziipsa adziyengera kamwana ka ng'ombe akukapembedza akuti siyi milungu yako yakutulutsa iwe mdziko la igupto la ukapolo pita Mose mukudziwa atanyamula malamulo anaswa ataona anthu zimene amachita eti koma ndikufuna mawu ena aja yehova akuti tsopano iwe mose ndileke ndipse mtima ndiawononge anthu amenewa ndikufuna kuwamaliza mulungu akuti ndileke ndipse mtima ndiye kuti mose ankamuletsaletsa mulungu kupsa mtima eti e, mupaona pena pamene anamuletsa mtsogoleri adzifika pomapempherera anthu osati kuti akakuzunguzazunguza anthu nde ukadzamuona kuti wayamba eh, mkono wanga ndione he kunyoza atumiki a yehova wao iya wakhaula iyayi ndi ntchito yako kuwapempherera apene ndiye yehova akuti iwe mose ndileke ndipse mtima pa iwo ndikufuna ndiawononge ndiye akuti ndikawononga ndikukuza iweyo ndikukweza iweyo awa ndiatha ndikusiya iwe wekha ndiye iweyo ndikupanga mtundu waukulu ndikukweza mose akanakhala ngati inu ndi ine kunali kunyadira mundikweza chikute nini mtoto ambaza kote ndisalebe pale zili ngati mfumu hezekiya adaonetsa anthu aku- kuti anali akubabulo adaonetsa nyumba akubabulo kuwaonetsa yeye kuchipinda yeye mulungu anakwiya anatuma mneneri ali iwe basi tsopano chidzachitika ndi kudzabwera nkhondo udzatengedwa ukapolo upita ku babulo chanichani pwirikiti ndiye ananena kuti koma zimene zi- sizichitika mnthawi yako zidzachitika mnthawi ya ana ako mukumbuke zimene anayankha hezekiya Apa, pamenepo pali bwino kuti sizichitikira ine, zidzachitikira ana anga. Eti umenyadi? Ayi, tamverani anthu a Mulungu. Yehova akuuza Mose akuti ndileke ndipse mtima ndiaononge ndikusiya iweyo ndikukweza iweyo koma awa ndiaononge Mumuone mtsogoleri, vesi 11 mpaka 14.
Vesi 11
Ndipo Mose anapempha kwa Yehova Mulungu wace, nati, Yehova, Eh. mtima wanu upseranji pa anthu anu, amene munawaturutsa m'dziko la Aigupto ndi mphamvu yaikuru ndi dzanja lolimba? Vesi 12 Eh. Akalekeranji choipa kuti awaphe m'mapiri ndi kuwatha pankhope pa dziko lapansi, pepani, lekani choipacho cha pa anthu anu. Vesi 13, Kumbukirani Abrahamu, Isaki ndi Israyeli, atumiki anu, amene munawalumbirira ndi kutchula nokha. amene munanena nao, Ndidzacurukitsa mbeu zanu ngati nyenyezi za kuthambo, ndi dziko ili lonse ndalinenali ndidzapatsa mbeu zanu, likhale colowa ca, cao nthawi zonse. Vesi 14, Ndipo Yehova analeka coipa ananenaci, ndi kuwacitira anthu ace. Mwaona?
Mulungu akuti, Ndileke, Mose? undisiye chifukwa amamudziwa amakonda kupempherera pempherera anthu ndileke tsopano kano kokha ndileke ndiathe mkapiti amenewa ndikuza iweyo mose ali "Ah, musatero inu ubale ine ndimausilira kusilira kwabwinotu ubale umene unali pakati pa mose ndi mulungu iya ndi umene ubale umene mulungu akufuna kuti ukhale pakati pa iye ndi inu ndi ine anafika pokondana pakuti mulungu nkumatenga malangizo ochokera kwa mose ayi ubale kumene tsiku lina mose akudala kodi inu tingoyankhula basi mungotipira kachimene sindimakuonani ndimafuna ntakuonani Mumaoneka bwanji? Eti Mose ufuna kuona Mulungu? Ndiye Mulungu ati, "Ah, ufuna ndiona?" Eh. Aya, vuto lake ndakuti amene angandione ine sangakhale ndi moyo yeye afa. Komabe ndiona chochita kuti ungoona pang'ono ulemerero. Ndipo chimene ndichite ndikuphimba m'maso. Ndiye ndidutsa ndikadutsa maono ndichotsa dzanja langa uona pang'ono ulemera. Ah, apa kumamvana kuchita kukambirana zimene mulungu amafuna ubale umenewo ndi umene amaufuna pakati pa inu ndi iye pakati pa inenso ndi mulungu inu taonani apa mulungu akuti ndisiye ndiwathe anthu amenewa ndikuza iweyo mose kuyamba kulangiza mulungu aliya inu musatero ya inu mukatulutse kuja nkumadzathera mchipululu kuno anthu iye ayi sizikhala bwino ndiye basi akuti awa pamenepo ndithu achilonena pamenepo achati pepani kamunachibva chimene chimene Kupepesa m'malo mwanu. Zinkhutukumvetu zikuvina mbwiza uku. Mose ali bize kuzipempherera. Ali pepani akhululukireni ndithu amene. Hey, kupempherera. Ndiye anafika pomukumbu amadziwa Mose kuti Mulungu ukangomuuza za pangano lake pa Abrahamu basi sapitirizanso. Ndiye akuti kumbukirani pangano lanu, lonjezo lanu pa Abrahamu, Isaki, ndi Yakobo. Yakoboyo ndi uja amutchula kuti Israeli ndi Yakobo. Ah, munawuzatu kuti amenewo mudzawapatsa dziko ili mpaka kalekale. Ndiye tikunenere Mulungu kungomva zimenezo. Awona Bible likuti analeka zoti awononge ndiye anthu aja nkhutukumve zinapulumuka chifukwa mose amazipempherera wodala ndi amene amatha kupempherera adani ake kuti mulungu awachitire chifundo osati wina akakuputa ora ine ndikhala mbusa ndipo akandiukire anandiukirapo kwinakwake mukulekere hey inali ntchito yanga kukapempherera anthu amenewo mpaka kenaka anazindikira zinthu ngati zimenezi mudziwe kuti pa ulendo wathu wa mchipululu timafika pena kuchimwa ndi kugwa ndi kutenga za mulungu kupita nazo kukang'ombe timayenera kuonongedwa koma yesu akutipembedzera pamaso pa atate tamverani anthu a mulungu ti- mmene tikuyandikirano kumapeto Ellen White adanena mawu awa kuchokera pa Counsels on Stewardship page 35 paragraph 4. Adati, ndiwerenga m'Chingerezimo, akuti, kenako ndinena m'Chichewa, There are only two places in the universe where we can place our treasures, in God's storehouse or in Satan's, and all that is not devoted to God's service is counted on Satan's side and goes to strengthen his cause. Ah, Ellen White akuti pali malo awiri okha mu dziko lonse mu universe yonse kumene tikhoza kukayikako chuma chathu ku nkhokwe yosungiramo ya yehova mulungu kapena kwa Satana, malo ake ndi awiri. Ndikhoza kunena kuti, kwa Yehova Mulungu kapena ku Kang'ombe, malo ake ndi awiri. Ndi akuti chopereka chimene sichinaperekedwe ku ntchito ya Mulungu, chimene chinayeneka kubwera ku ntchito ya Mulungu, chimenecho chimawerengedwa kuti chapita kwa Satana. kukalimbikitsa ntchito ya Satana. Mwapaona anati, ndiye inu ndine pamene chikuita ntchito chopereka chomangira kachisi chikupita ku nkhokwe ya Mulungu yokamanga kachisi kapena chikupita kwa Satana kukang'ombe. Zonsezo zili ndi iwe mwini kuganiza ndi kusankha kuti changa chipite kuti. Tamveraniso Yesu akuti chiyani? Mateyu 6 verse 19 mpaka na 21 verse 24 mpaka 26 Verse 19.
eh, Musadzikundikire nokha chuma pa dziko lapansi, eh, pamene njenjete ndi dzimbiri ziwononga, eh. ndi pamene mbala ziboola ndi kuba. Koma mudzikundikire nokha chuma mmwamba, pamene njenjete kapena dzimbiri siziwononga, ndipo mbala siziboola ndi kuba. Pakuti kumene kuli chuma chako, komweko udzakhala mtima wakonso. Verse 22. Ya 24 mpaka 26. Verse 24.
Palibe munthu angathe kukhala kapolo wa ambuye awiri, pakuti pena adzamuda mmodziyo ndi kukonda winayo, pena adzakakamira kwa mmodzi nadzanyoza wina. Simungathe kukhala kapolo wa Mulungu ndi chuma. Chifukwa chache ndinena kwa inu, Musadere nkhawa moyo wanu, chimene mudzadya ndi chimene mudzamwa, kapena thupi lanu chimene mudzavala. Kodi moyo suli woposa chakudya, ndi thupi loposa chovala? Yang'anirani mbalame za kumwamba, kuti sizimafesa ayi, kapena sizimatema ayi, kapena sizimatutira m'nkhokwe, ndipo Atate wanu wa kumwamba azidyetsa. Nanga inu mulibe kusiyana nazo kuziposa kodi?
Amen. Yesu akuti, Musadzikundikire chuma. padziko lino lapansi, koma mudzikundikire chuma kumwamba, kumene mbala siziboola, dzimbiri ndi njenjete sizimawononga. Ndiye akunena kuti chuma chathu tidzikundikire kumwamba, tisadzikundikire padziko lapansi. Timadzikundikira bwanji padziko lapansi? Ukamangotenga zonse kumangogwiritsa ntchito pa zofuna za moyo wake, wako pa zofuna za dziko lapansi lino osatengako kupita ku chalichi. Ukamadzikundikira kumwamba ndiye kuti umatenga chuma chomwe chija chimene Mulungu wakudalitsa nacho, mbali imene Mulungu waitanitsa umabwera nayo ku chalichi. Ukatero ukudzikundikira chuma mu ufumu wa kumwamba mene kulibeko mbala. dzimbiri ndi njenjete siziononga ndiye yesu akuti sungathe kukhala kapolo wa mulungu ndi kukhalanso kapolo wa chuma sungathe kukhala kapolo wa mulungu ndi kukhala kapolo wa satananso ayi ukhoza kukonda wina ndi kumuda wina mnjira ina sungakhale wotumikira kang'ombe nkumatumikiranso yehova kutenga ndalama zipite kwa ng'ombe zipitenso kwa mulungu iye ayi sungatumikire onsewa usankhepo mmodzi pakati pa kang'ombe ndi yehova mulungu amene usankhe yehova akuyitanitsa zake chifukwa adatipatsa akuyitanitsa mitima yathu chifukwa Iye anatipatsa chipulumutso. Vesi lathu limene titseke nalo, lodziwika bwino, tikadatha kulinena pa mtima koma ndufuna achite kuwerenga. Yohane 3 vesi 16. Vesi 16, Eee! Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wache wobadwa yekha, kuti yense wakhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Ehe!
Tamverani, Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha. Amen. Vesi la mphamvu, koma sindikudziwa ngati mukulimvetsetsa, pakuti mulive Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha. Chinayamba ndi chikondi. Chikondi cha Yehova ndi chimene chinampangitsa Mulungu kupatsa. Mmene akuti anakonda dziko lapansi sakutanthauza kuti anakonda mitengo, miyala, nyama. Anakonda anthu, anakonda inu, anakonda ine. Sanafuna tifere kunja. Chikondi chimenecho chinali chimene chili mwa Yehova ndi chimene chinampangitsa kuti apatse mwana wake wobadwa yekha. Mumvetsetse pamenepo. Sungampatse Mulungu ngati sukumkonda. Ayi, ngati ukumkonda pang'ono uzipereka pang'ono. chifukwa ndi chikondi chimene chimayeneka kupangitsa kupatsa sungapatse ngati sukukonda kodi yehova mulungu wanu mumamkonda nokha muzidzifunsa ndikumkonda ine yehova mulungu wanga Nanga ngati ukumkonda, muyezo wa chikondi chako ndi wotani? Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha. Mwana ndi kholo amakhala khethekhethe. Kholo limalolera kulimbana nawo mkango a- ngakhale mkango utabwera kuti ukufuna kugwira mwana kholo amayiwala kuti mkango ndi chinyama choopsa Chi- atha kutoma atola chilichonse kugendera mkango akudzafika potola ndi matomu kugendera mkango chifukwa cha chikondi chake pa mwana sangawopenso mkangowo mwana wake wobadwa yekha munjira ina mwana wake yekhayo mulungu popereka yesu ndiye kuti anapereka zonse za mchuma chake popereka yesu palibenso chinatsala ukakhala ndi yesu uli ndi zonse za yehova mulungu munjira ina mmene anapereka yesu sichinatsalenso china chakuti apereke ayi nchifukwa chake nkhani yonse ikuthera pa yesu amene angamlandire yesu kukhala mpulumutsi wake apulumutsidwa amene samlandira adzaonongeka nkhani yake kulibenso njira ina imene adzapulumutsire chifukwa mapeto ndi amenewa mwana wake wobadwa yekha munjira ina pamene anapereka yesu anapereka zonse inu mukupereka zingati kwa yehova Ha? Sumanena kuti cha ka ka kangotsala ka 10,000 kokha koti ino mwina tidye mawa ndi mkucha. Ndiye Mulungu amvetsetse nanga titani kwinako tikapereka kameneka. Kodi mukumkumbukira mzimayi uja kuti anali ndi kahipini Kandalama kang'onong'ono mwakumbuka Bible. Kokha anali nako anatenga kameneko ndi kupereka Yesu anati amene wapereka zambiri kuposa aliyense anali amene. Chifukwa chiyani? Chifukwa wapereka zonse anali nazo. Chimenecho ndiye chinali chikondi chachikulu. Amayi ndi abambo, Mulungu anapereka zonse ali nazo mwa Yesu Khristu. Ngati Mulungu anapereka zonse anali nazo mwa Yesu, Yesu napereka moyo wake ku imfa, kodi ife tidzambwezera chiyani? Ndi chiyani chimene ife tingapereke chofanana ndi chimenechi? Palibe, sizingatheke. Ndiye palibe chakuti uume nacho kuti kakaka Sungathe kupereka zokwanira zothokoza kufika muyezo wa zimene Mulungu akutichitira ndikuti timvetsetse. Yesu wakhetsa mwazi wake pa mtanda kuthira moyo wake ku imfa kuti inu ndi ine tikhale ndi moyo. Nanga ife tikulephera bwanji? Mukulephera bwanji kubwera nazo mbali ya zimene Mulungu wakupatsani ku ntchito yake? Ndiye Mulungu afuna tisamutse chuma chimene Mulunguyo watipatsa mbali ina, mogwirizana ndi mmene ife tikumvera, mmene ife tikumkondera Mulungu wathu, zibwere ku kumanga kachisi Wake. Inu ndi ine tili pano kuti tisankhe, kuti tipititsa ku kang'ombe kapena tibweretsa kwa Yehova. Nthawi zina sitimadziwa kuti pamene tili ndi moyo, tili ndi mwayi wotumikira Yehova. Mwayi wathu ndi womwewu. Tsiku lina mwayi umenewu tidzausowa. Mkulu wina wolemera kwambiri ku America, dzina lake John D. Rockefeller, ena munamumva. Chikhwaya

tsiku lina lake anadwala ali pa bedi mchipatala anazindikira kuti ali pafupi kufa ananena mawu ake omaliza pa dziko lapansi john d rockefeller anati i have made millions of dollars but i have lost my life nkumwalira ndapanga mamiliyoni a ndalama, a madola, kapena kuti a makwacha. Koma ndataya moyo wanga. Anazindikira mochedwa kuti moyo wa munthu sumalingana ndi chuma chimene ali nacho. Ndi mwayi ndi nzeru kuti pamene Mulungu watipatsa ndiye akaitanitsa, titenge mbali nayo, tibwere nazo ku ntchito ya Mulungu. Musalole kuti zipite ku kang'ombe. Mungadzanene ngati John D. Rockefeller kumapeto a moyo wanu kuti, Ine ndithu Ndidali nawo mwayi wakuti nkadatumikira Mulungu wanga, ndikadapereka zopereka sinampatse, koma pano ndikufa, ndamvapo ambiri popemphera atadwala kwambiri, Mbuye mukandichiritsa, mwina akuuza abusa ali litu mundipempherere Mulungu andichira kani mundichiritsa, ndifuna ndikakhala wakukhulupirika kwambiri panopa ndifuna ndimmangire kachisi ndifuna ndingochichita sponsor ndekha tchalichi kuchokera foundation mpaka malata Ii, kukhala ngati kunyengerera mulungu bargaining kumunyengerera mulungu Ndi chinthu ndi- ndi- ndi- mulungu sunganyengerera amakudziwanso amadziwanso kuti akachira sazachita ndi ena amachiradi peza waiwala zimene analonjeza zija Zimapangika zimenezo chifukwa nthawi imene wadwala ukuona kuti imfa ili pafupi, umalakalaka utapeza second chance, mwayi wina kuti ukayambirenso bwino, koma nthawi zina mwayi umenewo sumabwera. Ndaona anthu ndipo ndamva ali kumwalira akulalikira konkuno ku Lilongwe. Abusa ena anamwalira ku Lumbadzi dera akulalikira pa pulpit, kungogwa, ulendo ndi womwewo. Ku Blantyre bambo ena anamwalira akulalikira pa pulpit. Amalalikira iwo anachoka ku Zomba ndiye anadzalalikira pa pa Thondwe. Anagwa akulalikira pii kunyamula kutulutsa thamanga nawo chipatala cha ku Zomba. Atabwera bwinobwino ndi akazi awo pa galimoto kuyendetsa okha. Pokafika ku chipatala cha ku Zomba ati mwabweretsa maliro. ndiye chifukwa chake ine ndikaima kulalikira ndimati ndineneretu chifukwa sindikudziwa mawa ndine anthu e wapita achileta wapita ena iyi ena masoma wake ena iyi bora ine ndatepa

ikamabwera imfa kaya ndili mchipatala sindzakhalanso ndi nkhawa ayi ndikudziwa kuti mulungu wanga ndamtumikira kwabwino kuyankhula ngati paulo kumapeto amoyo ndalimbana nako kulimbana kwabwino ndatsiriza njira chifukwa chani amanena mawu amenewo chifukwa anatumikira mulungu ali bwinobwino mmene imfa imabwera ayi Mtima wake, conscious yake, chikumbumtima chake chinali m'malo. Osati u- imfa ikamabwera, "Eh, moto, moto, moto, icho, icho, chili kuti? Uzangofa bwinobwino. Icho ichonso kulibe. Kali chakuti Khazikika m'mawu a Yehova, ndipo Yehova adzatidalitsa. Panopa ndikuti ndipereke mwayi kwa iwo amene akuti, Iyayi, ine ndiye ndamva. Mulungu andikhululukire kumene ndalakwitsa m'mbuyo monsemu. Ndapititsa kukanganga, inde. chuma chake koma pano ndifuna ndiyambe mwatsopano ambuye mundikhulukire mundithandize kuti kuyambira pano zangazi mbali yayina ndibweretse ku ntchito yomanga kachisiwi alipo akutero ntaona manjawo mmene tateremu ndiyafunse abusa athu abwere adzatipempherere manjawo mutsitse atopa ndikupempheni tiimirire pamodzi pamene akutipempherera
tipemphere zikomo atate wathu olemekezeka amene muli kumwamba nthawi ya chitsitsimutso ku mpingo wanu Nthawi yokhudzidwa pamene sitidachite bwino. Nthawi yokumbutsa munthu aliyense pamene tili ndi moyo. Mulungu ndinu chikondi. Simudzalanga munthu musanamchenjeze. Ubwino ndi ukulu tauona mwa inu. Kutipatsa zonse. moyowu waulere, thanzi laulere, zimene zimatithandiza pa moyo wathu zaulere. Pamene tayima ndi mapazi athu tikuona kuperewera, sitidakwanitse chikondi chathu kwa inu. Mulungu wakumwamba, ubwino umene mmauchita ngwakuti mmatuma mmodzi pakati pathu kuyimira inu, kuchenjeza Tamva ndi makutu athu ndipo taima. Tikulankhula ndi pakamwa pathu, limala tisanachoke. Aliyense wa ife mutikhulukire zochimwa zathu. Mukatikhululukira Yehova, tipange mapangano ndi inu, kuti inu takugwiritsani mwala nthawi yaitali. Mmene tikuchoka pano tibadwenso mwatsopano. Chilichonse chimene Yehova. mutidalitsa nacho, monga mudachitira nthawi zonse, tikulonjeza tiyenera kubwezera kwa inu mu zinthu ziwiri, zopereka chachikhumi pamaso panu, komanso ndi malo amene mudalonjeza mundimangire malo kuti ndikhale pakati panu. Kachisi sangamangidwe popanda mdalitso umene Yehova mumatipatsa. Tikapereka kwa inu, inu mudzalemekezedwa. Tikuthokoza kwakukulu. chifukwa mzimu wanu unali pakati pathu ndipo tonse tamva mwapadera tikupereka mtumiki wanu amene wapereka mawuwa mumpatse mphamvu ndi thanzi ntchito imene amalankhula sitimaona iye umunthu umene ulipo koma timaona inu yehova mutalowa mwa iye mukulankhula nafe dzadzani ndi mzimu wanu pamodzi ndi ife tonse Mmene kanyengo aka tupita kukapumula, kukhale kusinkhasinkha ndi kulankhula ndi inu aliyense payekhapayekha, ndi kuti mapangano athu asadalire kuti ena achite kutifunsa, koma monga ndikumva ubwino ndi ukoma, zodabwitsa zioneke pa mpingo pano, zili kubwera mu nthawi yake. Tidzalira ngati Davide zachuluka tsopano, kutanthauza kuti mitima yakudziwani koposa kale. Nthawi ino, Ambuye, mulemekezeke, ife tikachepe mwa Ambuye athu Yesu tapempha izi. Amen.